mata na a na-alọ ụwa alọ dịka onye Igbo ọ bụkwa na ị bụ onye Igbo ị ma na a na-alọ ụwa alọ kwetekwe na ebe eluigwe na ọkụ ala mmụọ dị achọrọ m ka ị mara na nwa bekee ya amanyela aka detile echiche gị onye Igbo biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ụwa m ụwa asaa ya bụ okwu dị ọkpụrụkpụ a ga-atọ ya atọ ka ngwugwu ụgba mana tupu anyị atọ ya bụ okwu achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ na chi ivu echi na-abịa abịa onye Britain achọpụta otu mkpụrụ omenala nna ya n'ala ala ala e mere kemgbe afọ gara aga o nwere otu ha si chọpụta otu omenala ha n'ala ala o doro m anya na ha ga-ewepụta ezigbo ego ịhụ na ọ bụ ihe e mere ka ụmụ ha mụta onye kwuru ekwu okwu a bụ na ọ na-agba m anya mmiri na onye Igbo ataala ọtụtụ ahụhụ dị iche iche ịgba mbọ hụ na omenala nna ya lara onye Igbo agabigala ọtụtụ ihe ịhụ na o tụfuru omenala nna ya mana omenala nna ya ekweghị ala ala ọ gaghị alakwanụ a sị m na isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ụwa m ụwa asaa ihe ndị nna anyị ji chịkọta banyere ịlọ ụwa ilu ndị nna anyị tụrụ ha ji chịkọta ihe gbasara ịlọ ụwa gị bụ onye Igbo ị mata na a na-alọ ụwa alọ o gbolera gị ọtụtụ mkpa o wepụla gị ụjọ eluigwe na ọkụ ala mmụọ biko soro m gaa n'iru chi abọọla a sị m na a ga-atọ ya atọ ka ngwugwu ụgba mana ka anyị gọọ ọfọ ụtụtụ chi abọọla agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ chi kere Igbo anyị ji ọjị la aka anyị sị chukwu chukwu ya chukwu ya chukwu ya chukwu ya ọbasi dị elu chi nke nne nna anyị anyị ekele gị n'ụbọchị nke taa bụ nkwọ anyị sị ka nkwọ nta nke taa kwọtara anyị ife ọma anyị sị ya kwọpụrụ anyị uchu ekworo anyaukwu bịa m anyị sị ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla anyị sị egbe ya bere ugo ya bere nke sị ibe ebela anyị sị ka nku kwaa ya a sị ka nrọ ọma anyị pụta ihe kwa ụbọchị nke ọjọọ ya soro nrọ laa a sị ka ihu ọma anyị ka nke anyị ekele m ụbọchị eke ọwụwa anyanwụ ji eri aja kele ụbọchị orie aka nri ụwa ji eri aja kele ụbọchị afọ aka ịkpa ụwa ji eri aja kele ụbọchị nkwọ ọdịda anyanwụ ji eri aja ekele m elu kele ala ekele m ọhịa kele ụzọ ekelere m ndị mbụ na ndị egede ndị ọkpụ ndị imi ọgbọ chi m biko bịa bịa tara m ọjị dojagbo eze mkpewe dopokowe deriri ji we dọchụọ bụ we dọchụọ lọ we denke m denke m ọdọ we dokotiwe dotikiri we doji ọgụ dowe zokewe unu bịa onye a kpọrọ ya akpọ ibe na-akpali oku mba atala otu ka etala ibe dechibeze nke m unu bịa ndị ichie maka nwa hụrụ nna ya hụla ndị ichie a sị unu biko lochi taa dị mma ya ma mma gawa a sị ka ụbọchị anyị niile ma mma n'ihe a na-ekwe n'ala bụ mma mma na ọ na-eme ekwe mma mma ya ma mma a sị na ọ ga-amara anyị na mma aha ndị ichie ọdịnala ise biko were ntị onye Igbo n'obi onye Igbo asị m na isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ụwa m ụwa asaa ihe ndị nna anyị ha ma Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị nna anyị ma na a na-alọ ụwa alọ kwetekwe na ugboro asaa ka a na-alọ ụwa asị m na a ga-atọ ya ka ngwugwu ụgba na ihe mmadụ na-ekwekwenụ alọ ụwa bụ ka ọ dị ọcha ka ọ sachapụ onwe ya ka o tozuo oke nọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ ghọọ ndị ichie anyị ancestors ndị ahụ anyị na-esi n'aka ha agakwuru chi kere anyị ụwa m ụwa asaa sị m na a ga-atọ ya atọ dị ichie esosi taa dị mma ya ma mma gawa ihe ụwa ya ma mma aha m bụ Nkwachukwu Ojagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na ọma ahịa n'ime obodo nke Chineke ekelere m ọha nwe eze ekelere m igbo bụ igbo ekelere m ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ojiọfọ sị onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo la mma igbo mma mma nụ wo a sị m onye igbo ọbụla ma na a na-alọ ụwa alọ kwetekwe na eluigwe na ọkụ ala mmụọ na amanyere echiche ya aka ndị nna anyị ma na anyị nwa bụ mmadụ erika na ọ bụ anyị bụ oke agbara chukwu dotere n'elu ala mbụ mmadụ na ọ bụghị ebe a ka ọ gwụrụ na o nwere ihe omimi dị la mmadụ ihe mekwara e ji mata bụ site n'afọ ole anyị nọọla n'ụwa dịka ndị igbo anyị bụ ndị igbo ndị gboo amamihe anyị dị omimi asị m gbaa mbọ mata na a na-alọ ụwa alọ ị mata na a na-alọ ụwa alọ gbaa mbọ wepụkwana obi gị na ebe eluigwe na ọkụ ala mmụọ dị ka ụwa a doo gị anya ka i chee echiche gị n'ụwa a na otu o si adịrị gị mma n'ụwa maka na ebe a anyị nọ mba ala igbo bụ ihe nrite anyị ngọzi anyị site n'aka chi kere anyị dịka ndị igbo wepụ obi gị ebe ọ bụla ọzọ a la-aga were obi gị tinye n'ụwa a na ọ bụrụ na ị nọchakwa ebe a la ọọ ebe a ka ị na-aga ịla anyị niile nọcha n'ala igbo bụ ndị igbo na ọọ ala igbo ga-eri anyị na ọ kwa n'ala igbo ka anyị ga-apụtagharị ma ọ bụghị ma onye igbo ọ matara ihe ahụ nna ya ma kwete na nke ahụ nna ya kwetere wepụ obi ya na nke nwa bekee ya kwuru ọ gaghị adịrị onye igbo la mma ojiọfọ kelere igbo ọ bụghị otu ugboro ka mmadụ na-abịa ụwa ihe mmadụ jikwa na-abịa ụwa wụ ka ọ dị ọcha ịnọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ kwenye kwete kwesi ike kwere echile ngọngọ na a na-alọ ụwa ọ bụrụ na i kweta ihe dị otu igbo lụrụ onwe ọtụtụ mkpa nwa bekee ihe kpatara n'ala igbo ojiọfọ kelere igbo tụsụ ihe onye onye a ma ọ dịghị mma igbo mma mma nụ wo